Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu abịanụ m ọzọ wee sị ka m kọọ maka significance of research paper ee ife mekwanụ ya bụ na anyị na-asụ igbo na-asụkwa oyibo ee oyibo nwa ya makwuru da asụ na anyị na-eme ebe maka na oyibo bịara abịa mana igbo abịarọ abịa ee Na research methodology ndị ọcha kụziri anyị, o nwere nke fa wepụtara wee sị na significance of a paper, significance of your study, significance of your research. Kedu ife ọ pụta? Ife ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ị nọkata debe ife ka ọ bụ na i debego na o nwere mkpa ife afụ ị na-ede kwesịrị igbolu ndị obodo O nwere mkpa ife ahụ ị na-ede kwesị igbolu ndị gụrụ ya. Otherwise, edene jee zuo ike jee chọọ ife ọzọ mebe. Mana due to na fa tụrụ anya na ebe ị chọ iwepụta time wee mee research wee dee a particular topic, elozikwana na m kwuru na ife niile a na-ede ede bụ just idea ka ị na-ewepụta idea ka ị mesịrị research wee chọọ itinye na particular problem na-adapụta n'obodo i wee chọọ ka ọ ya-abụ e- agụsịa ife ahụ i dere ife ahụ i dere agụsịa nya ka onye ọbụla gụrụ ya nwee ife ọ mụta Nya ka o ji wee dị mkpa na akwụkwọ afụ ị na-ede dị ka ndị ọcha si kụzie anyị na o nwere nke ebe a na-akpọ significance of your research ị kwesịrị ịkọwa kedu ulu kedu value kedu ife ya-abụ onye ọbụla wepụta time ya gụsịa pepa gị o nwee ulu ọ baara ya ngị nwa kwesịkwa ịkọwa na ọ bụrọ onye ọzọ ya-akọwara gị maka na ngị bụ onye na-ede pepa ị kwesịrị ịkọwa na ife ya-abụ ag- ee, agụsịa pepa gị nwa mụta ife niile were ife niile etu anyị si wee kwuo ya na ife mere ya bụ na onye ọbụla kwesịrị ịghọta ife dị etu a ana ife dị etu a ya-aba ulu baalụ society baalụ ezinụlọ ulu nee ka ndị oyibo si wee dee ya ọ sị na significance of research refers to its value m tabikwa ile i were ya ụdị afụ na oyibo bịara abịa ọ sị na gịnị significance of a research refers to its value mkpa ọ dị kedu mkpa ọ dị ọ bụrụ na ị na-ede akwụkwọ ọ bụrụkwa na ị gụsị akwụkwọ bụrụ a graduate kedu ulu ị bara society ka ị gụsị akwụkwọ bụrụ a graduate klaasị na na-akpagharị ọ dịkwa possible o nwere ndị bụ ife agụta agụsịa bụ asịrị ka a gụta asịrị gbago asịrị gbada asịrị gbakulute nya ka a na-akọwa kịta anụnwa bụ na academic research na-enwere part a na-akpọ significance of your study ị kwesịrị ịkọwa kedu ulu akwụkwọ gị anwa bara how does it contribute to the field of study okay ọ bụrụ na ị graduate na field of philosophy ọ bụrụ na ị graduate na field of eh, religion ọ bụrụ na ị graduate na field of education ọ bụrụ na ị graduate na mass communication or business admin e wee sị gị ngị dee project ndị mmadụ gụsịa project ahụ kedu ulu fa ya enweta kedu ulu ọ bara bụ project gị ahụ even in that your faculty even in that your department ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ gụrụ ya gụsịa nwere ka ọ ya esi ka fa ya esi wee mụta anything n'ife afụ i de Also, significance shows who benefits from the study. Yes. I tesiri ya akọwa na ulu ọ bara na ndị ya ga-eme ya na ife kpatara o ji wee baa ulu. Ndị oyibo wee sị, By writing the significance of your study, researchers can appreciate your work. Correct. N'akwụkwọ afụ ị na-ede ka ị ya edelili ulu ọ bara ka ọ ya abụ ndị nọ na academic line ndị nọ na classroom ndị nọ na business of classroom gụrụ nya ọ baalụ fa ulu maka na fa gụsị efu nnọọ maka na nya ka e ji akpọ ya research ọ bụrọ ife i tetalụ ụla debe ọ bụrọ ife bụ sọsọ your opinion ọ ife ị galụ gaa saịdị a gaa saịdị a gụọ akwụkwọ dị etu a ee gụọ jọnal dị etu a ee chịkọta ife niile ị gụkọtasị ọnụ wee pụta wee wetazie nke anyị ji wee bụrụ mmadụ mma ndụ wee tinye na ya nya kpatara na onye ọbụla gụsịrị akwụkwọ i de agụsị ọ ya enwerịrị ife ọ mụta

reintroduce it in their concluding part or even in abstract is already there so ife anyị bịara ebe ịgwa ndị ma na-ege ntị tata maka ụmụ akwụkwọ ndị nwere ike ama ghọtara ife bụ significance of studies sometimes background and significance is written together background and significance of the studies because background bụ motivation gị ebe i bidoro kedu ife push gị i ji wee debe ife anwa ị chọrọ ide then significance ya bụzi ulu ọ balụ the value the worthness onye ka o ji dị mkpa na ị na-ede ya na ị kwesịrị ịkọwasị ife niile a ka o wee nwee ike onye ọbụla gụrụ ya o wee ghọta ị bịazi jụọ kedu ndị nwere ike Kedu ndị ị ya-ebu n'anya na your significance wee nwee ike o wee baalụ fa ulu ndị mmadụ dị ka the other authors, students, educators, ndị ọzọ chọkwa ide ife ndị a na-akpọ future researchers, society in general dị ka m si wee kwu o nwere ulu ọ balụ o nwere ulu ọ ya-abakwu n'ezinụlọ o nwere ulu ọ ya-aba n'ife gbasara society, associations, unions Ọ na-adị mma ka anyị bụ ndị Igbo na-aghọta ife ụfọdụ were Igbo wee na-aghọta English mana anyị ekwesịrọ ijiri English wee na-aghọta Igbo Igbo bụ nke anyị ọ ya-anọrọ kwụrụ chịm nọrọ ebe ahụ ọ nọ i wee were ya wee ghọta English kata mgbe i were English ghọta Igbo maka na ife kpatara ya bụ na ọ na-ebute ọgbaghara ana igbo na-agba aghara aghara ị fụrọ ka e butara na social media onye ọbụla na-amachapụta n'ama social media ebe sọrọ onye ọ na-akọ ma ndị na-akọ nke ezi ya ma ndị na-akọ nke ajọ ya mana ife dị mkpa anyị bịara na this academic research methodology ka anyị na-akọwa na anyị eji igbo wee na-akọwa nke anyị nwere ike wee na-ayọkwa other professors ndị igbo other teachers n'ebe ọbụla fa nọ ka fa pụtaba na social media wee nwee ike ịga na-enye aka na-akụzi ife niile anụnwa ka ụmụaka anyị na-aghọta ya ọfụma ọfụma nke m na-akọ ebelivụrọ m na m na-enwetasị ya ebelivụ m na other professors na all the states dị na ana Igbo na ọ bụrụ na unu ncha pụta wee na-agbalị ya etu anwa unu si agbalị ya na classroom na were ọnụ igbo wee na-akọ ya ebelivu m na ụmụaka anyị aghọta ife a na-akọ ana m ayọkwu ma ndị teachers ndị ọzọ n'ebe dị iche iche n'ana igbo na-agwanụ fa ọ bụrụ ị na-ege m ntị ọ bụrụ na a nụ ife a jee were ya gosi onye ticha sịanụ fa pụtaba pụtaba na n'ama social media maka na ọ na-adịkwana etu ụwa si aga kịta amarakwana ma maybe 20 years to come ma e nwezikwa classroom maka ife ọbụla ị chọ ịmụ- ịmụta ọ dị na online ya bụ na ọ dị mkpa ọ dị mkpa bụrụ ife ziri ezi magbuo onwe ya na ndị igbo ọbụla na states dị na ana igbo ndị lecturer niile ndị teacher niile ndị professor niile fa kwesịrị ịpụta ka e wee nye aka na-agbalị ife niile etu o si kwesị nke a m na-eme ebe edorọ m anya na m na-emetasịrị ya enidi m fa wee pụta ka wee nye aka tikọọ ọnụ wee na-eme ya bụ ife ka ọ ya-abụ ụmụ akwụkwọ anyị ụmụaka anyị bụ ndị Igbo gụsịa akwụkwọ fa aghọtagodo ife agụrụ agụ ma ya bụzia na afụrọ ọrụ nwa ọ nya ka o ji wee dị mkpa na anyị eji Igbo wee na-akọwa ife ụfọdụ were asụsụ Igbo na-akọwa ife ụfọdụ nke anyị nwere ike ka o wee nwee ike ịga na-abaga n'ụmụ anyị na brain maka na ụfọdụ ghọtara ya n'oyibo oyibo nwa anyị amakwurọ asụ nke m na-asụ ebe a amakwurọ m asụ i gee m ntị na m amasịrọ ụfọdụ asụ mana ekenekwa m chukwu na m bịara n'obodo dị ka eshia ekene m chukwu na m bịara eshia maka na ọ n'eshia nọ ka m bịa wee maa na ọkwa na onye awụdo ka agba ndị elili eli bụ ndị elili eli mgbe m ji wee mara ife a na-akọ bụkwanụ maka na ị ma na anyị n'ala Igbo dịka ọ sọsọ ndị Igbo ya bụ onye gụsịa akwụkwọ o were na ọ gụ masters degree wee na-eyi onye Igbo ọzọ e- e- egwu maọbụ na o nwere eh, PhD PhD o were ya wee na-eyi ndị ọzọ egwu come on ndị ọcha niile ahụ nyere anyị ife na-ejikọrọ onwe gị how many phd ka ha nwe ụfọdụ n'ime fa agụrọ yunivasiti a na-ayọnụ fa ayọ gọọmenti na-akwụ fa ụgwọ ọrụ mana anyị nwe na-ata afụfụ wee na-agụ ya ka anyị ga gụsịzịa kọmpetishọn ife ọbụla eju anyị n'isi at the end of the day negodo ka be anyị dị maka na anyị english vachitiri anyị ntị na ọnụ english vachitiri anyị ma ntị ma ọnụ ma anya ma imi o wee na-eme anyị anyị wee na-adagharị adagharị maka na anyị esiro n'ebe anyị si wee kwesị wọtamie ife awọtami o nwere ndị ị fụ gụsịrị akwụkwọ nwesịa phd mana ị fụ omume fa ị gbafue o nwere ndị gụsịrị akwụkwọ nwee masters degree ma ị fụ omume fa ị gbafue nwee ndị na-agụrọda akwụkwọ chaa chaa sọsọ praịmarị skuul ka e jisi ike wee gụ ma ị fụ omume onye anwa ị ma na nne zụgburu ya mma o nwere ndị gụsịrị na gụọ praịmarị skul gụọ sekọndịrị skul fa agụrọ yunivesiti mana ị fụ omume ya ị ma na nne zụgburu ya mma na nna zụgburu ya mma nwee ụfọdụ n'ime anyị ma mụnwa na-ekwu ife a nwee PhD mana omume elelele maka gịnị anyị buru English fachisie ntị so na ife anyị na-akọwa n'ife anụnwa bụ maka tọpik anyị ji taa bụ kedu mkpa ọ balụ kedu uru ọ balụ bụ ife ị na-ede Kedụ uru ọ bara? Ife ahụ ị na-ede ị chọ ka e gee ntị ka ndị mmadụ mara, kedụ uru ọ bara? Ya ka a na-akpọ significance of the research. Ya bụ na eji m n'aka na anyị kọwakwara ya n'ụzọ kwesịrịnụ, na-ayọ ndị nkụzi ndị ọzọ ka a bịa nye aka wee nwee ike ka anyị wekwara nkọwa Igbo ịkọwa ife niile anyị Igbo wee na-aga. Igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwanụ m unu. ka ọ dịkwanụ ndị be anyị sịkwanụ ka ọ dịba adịba alive anyị afụ mbọsị ọzọkwa wee na-agbalịkwa mana ada ama ama nke na-edoro gị anya jụọ ajụjụ na comment section ada ama ama were ife anụnwa anyị na-ekwu fesabalụ ndị professors niile na ndị nkụzi niile ndị ya aka m ndị ya aka mma Ndị ya aka m wee kụzi ya ọfụma na nke a m na-ekwu doo m anya na m na-emetasịrị ya mana m chọọ ka ndị ọzọ ka m tibezie mkpu ka ndị ọzọ wee si n'ebe fa nọ wee pụta wee kụzibe ya n'ala Igbo- na- n'asụsụ Igbo n'ụ- n'ụdị kwesịrịnụ na onye ọbụla bụ onye Igbo ma ọ gara school ma ọ garọ school ma ọ nọ na me- me- main market ma ọ nọ ebe ọbụla wee na- na-ege ife anụnwa ọ na-amụta ife ọ kwesịrị ịmụta without ịga na prima- em, ịga na classroom ọ nya bụ ife kwesịrị na ọ nya bụ ebe ụwa na- na-agazi kịta ekene m unu ka ọ dịkwanụ anyị afụkwanụ mbọsị ọzọ daalụnụ